Níor tóigeadh le Gaeilge mé. Ní raibh aon neart ag mo thuismitheoirí air sin nó ar an mhuintir roimhe sin. Bhí Gaeilge ag mo sheanmhuintir, ag mo sheanmháthair go háirithe. Níor tóigeadh le Gaeilge mé. Tóigeadh i gceantar Chruach Phádraig i gContae Mhaigh Eo mé, idir Cathair na Mart agus Cluain Cearbán, agus ní dheachaigh mé ar scoil, mheánscoil Chapel Road, an bunscoil, bhí chuile rud trí Bhéarla. ach bhí an múinteoir a bhí sa mbunscoil bhí an-suim aici sa nGaeilge. Bhí sa mheánscoil, sa mheánscoil tháinig feabhas ar mo chuid Gaeilge ceart go leor, bhí teagasc trí Ghaeilge sa mheánscoil ag an am sin. Níl, mo léan, níl faoi láthair agus tuigim cén fáth mar níl Gaeilge sna bunscoileanna sa gceantar thart. Tá an caighdeán tite chomh híseal sin. Meánscoil, bhí na hábhair go hiomlán trí Ghaeilge an t-am sin. Ach ansin chuaigh mé go dtí an coláiste, coláiste ar an gCarraig Dhubh, coláiste oiliúna na múinteoirí. Ó, céard is fáth na seanchas? Céard is fáth? Agus ní, ní raibh ann ach Gaeilge a bhí ollamh le Gaeilge, bhí ríseach amháin, bhí Aodh Mac Uain a bhí agamsa, fear álainn ar fad a bhí, an rang sin trí Ghaeilge agus ní raibh na hábhair eile trí Ghaeilge agus cuireann sé iontas orm anois ag breathnú siar air níor labhramar mar mhic léinn, níor labhramar Gaeilge le le chéile ar chor ar bith sa gcoláiste. Níor labhair. Níor labhair agus bhí Gaeilge againn, cinnte go raibh Gaeilge an-mhaith againn an am sin, bhí caighdeán maith ag na.

Ghaeltacht, gasúir Scoil na gCailíní, Scoil na mBuachaillí Taoibhinn, Iarthar Chéad Chúilse faoi láthair. Bhí Gearr na mBan agus as sin chuir mé isteach ar phost i gConamara agus tháinig mé go dtí an tSrath Salach. Tá roinnt mhaith eolais agat faoin scéal ansin. Spéisiúil. Agus céard a spreag tú cineál cur isteach ar phost san iarthar arís sa Ghaeltacht. Tá an Ghaeilge bun agus barr na haidhme a bhí agam. An chúis leis, sea, theastaigh uaim theacht chuig an nGaeltacht agus cur fúm sa nGaeltacht agus feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge freisin. Agus cuid den fhadhb, b'fhéidir, an tráth sin ná gur breac-Ghaeltacht a bhí ann nó an Ghaeltacht iomlán a bhí ann. an nGaeltacht Sraith Salach bhí bhí an scoil suite Sraith Salach. Níl an bhfuil cúlra bhfuil cúlra na scoile sin agat ar chor ar bith Níl an cúlra chuala mé faoi na heachtraí sna hochtóidí agus mar sin ach níl an cúlra

an raibh tú an raibh tú ag éisteacht leo nó? Níor éist mé leis na cláracha raidió ach chuala mé gurb ann dó ceart go leor, sea. Tá tú ró, is dóigh. Cláracha teilifíse, teilifís TG4 agus iad sin, an bhfuil siad sin, an bhfuil cuid sin feicthe agat? Níl, níl, bhí sé, sí, bhí sé i gceist agam dul go, tá fhios agat an chartlann sin ag RnaG, atá ag RnaG. san Acadamh ach bhí sé dúnta le linn na paindéime. Bhí mé chun dul agus éisteacht leis le seanchlár raidió. Féadfaidh tú é a fháil, féadfaidh tú é a fháil ar an seinnteoir, tá mé ag ceapadh. Tá aithne agam ar dhuine a bhí ag dul siar air, bhí suim aici agus fuair sí go leor eolais fós ó TG4, d'fhéadfá teagmháil a dhéanamh leo b'fhéidir, fan go bhfeicfidh mé anois, Catherine, Catherine Ní Ghuairim, Catherine Ní Ghuairim a rinne an clár agus Breandán Delap an an léiritheoir. Má bhíonn tú ag teagmháil leo b'fhéidir, níl fhios agam an bhfuil cead acu ó thaobh dlí de, Ach sílim gur féidir leat a fháil ar an ríomhaire. Sílim gur féidir agus cláracha, b'fhiú duit iad sin, b'fhiú duit iad sin just a chloisteáil, na cláracha sin óir is maith agus b'fhiú. Clár Mharian Finucane, now téann sé sin siar go dtí, fan go bhfeicfidh mé cén bhliain, ehm, dó, cén bhliain a chur ar.

Déanfaidh mé machnamh air agus cuirfidh mé na dátaí agus na blianta chugat aríst níos cruinne. Seasmhach. Rinne Marian Finucane, rinne sí, rinne sí dhá chlár. Sea. Sea, agus bhí sé ar, bhí sé, rinne Jim Fahy cláracha freisin, ach níl fhios agam an mbeidh fáil agat ar rudaí mar sin. Níl fhios agam faoi sin, ach bheadh sé suimiúil duit, bheadh, bheadh á bheadh sé an-suimiúil mar bheadh daoine ag caint ag caint faoi cuireadh ceisteanna ar dhaoine a bhain leis an scoil agus leis leis tá fhios agat gur cuireadh cuireadh boycott orm sa scoil agus go raibh mé sin agus bhí na daoine bhí an lá leis na daoine ag iarraidh eolas a fháil amach eolas ag iarraidh fáil amach cén chúis atá leis sin agus

do mo shaol féin go pearsanta le bheith mar gheall ar an nGaeilge, bheith i mo chónaí sa nGaeltacht agus bheith ag labhairt na Gaeilge le daoine a raibh Gaeilge ón gcliabhán acu, sin a bhí uaim agus ó ar ndóigh an scoil, ansin post a fháil, post a fháil i scoil sa nGaeltacht agus a bheith ag múineadh sa scoil sa nGaeltacht, is é an cineál an fhís a bhí agam ag an am agus is go Sraith Salach Nuair a tháinig mé bhí folúntas sa scoil sin chuir mé isteach air agus is i gConamara a bhí sé ní raibh an oiread sin eolas agam bhí mé i mBleá Cliath an am sin ní raibh an oiread sin eolas agam faoin gceantar ar chor ar bith ach bhí a fhios agam go raibh mé gar gar go leor den Ghaeltacht agus gar go leor de Charna agus mar sin agus bhí sé ar fáil ag an am agus thucin go

Ah, ní bheadh. Ní bheadh mura mbeadh, mura mbeifeá i gCarna nó sa gceantar go minic. Bhuel, bhfuil a fhios agat cá bhfuil Sraith Salach idir, eh, idir an Teach Dóite, tá a fhios agat cá bhfuil an Teach Dóite? Tá, tá, tá. Idir an Teach Dóite agus an Clochán. Tá a fhios agam, sea, sea. Ar an bpríomhbhóthar. An ndeachaigh tú an bealach sin riamh? Ah, chuaigh, chuaigh, ach ní, is, níor thug mé b'fhéidir suntas don tSraith Salach ach go n-éirim, áfach.

suíomh sin. Tá labhraíonn siad Gaeilge ansin go laethúil anois agus bhí Gaeilge á labhairt ann nuair a tháinig mé go Sraith Salach. Fuair mé amach go raibh agus fuair mé lóistín. Bhí sé sách deacair lóistín a fháil san áit sin, áit iargúlta go maith agus tithe príobháideacha. Fuair mé lóistín ansin ar aon chuma agus bhí mé ag dul ó Bhun na gCnoc go Sraith Salach chuile lá. ar rothar an chuid is mó. Bhí carr agam ach níor úsáid mé é mar bhí mé gar don scoil agus bhí mé an-tógtha leis an rothar tá i gcónaí. Ar aon chaoi bhí mé i mBun na gCnoc agus fuair mé ansin de réir a chéile bhí mé ag fáil eolais faoin scoil agus faoi rud a tharla. Tharla comhnascadh sula ndeachaigh mé, ní raibh sé i bhfad tarlaithe sula ndeachaigh mé go Sraith Salach. Tugadh gasúir ón nGaeltacht sin Bun na gCnoc, níl sé ach ó cúpla míle ó Sraith Salach, b'fhéidir nach bhfuil i gceist ach is ar éigean atá an dhá mhíle ann idir an príomhbhóthar, Sraith Salach, agus Bun na gCnoc. So, míle go leith, nó áit éigin, déarfainn, míle go leith ón mbóthar a rinneadh an ceantar sin agus fuair mé amach gur dúnadh an scoil agus ní raibh sí i bhfad dúnta i mBun na gCnoc sa nGaeltacht. Scoil a bhí go hálainn, á, bhí an suíomh go hálainn, na cnoic taobh thiar dhó agus cineál mám sna cnoic agus na sléibhte le feiceáil, á, leis an bhfraoch, go hálainn ar fad. Dúnadh an scoil, scoil dhá oide a bhí inti agus. Níl mé cinnte anois cé mhéid gasúr ach bhí roinnt. Dúnadh an scoil agus tugadh na gasúir ón nGaeltacht sin go dtí Sraith Salach. Tóigeadh scoil nua i Sraith Salach agus tugadh na gasúir go dtí an scoil nua i Sraith Salach. Bhí tuismitheoirí in aghaidh. Níor theastaigh uathu go mbeadh na gasúir ag imeacht ón gceantar ina raibh siad agus iad ina gcónaí gar go leor don scoil, an-ghar, cuid acu, i mBun na gCnoc. Níor theastaigh uathu athrú go dtí an Sraith Salach ach b'in polasaí a bhí ag an Roinn Oideachais ag an am, tharla an cónascadh go leor áiteacha. Agus an scoil nua, bhí daoine ann agus cuireadh os a gcomhair just ní dóigh liom gur tháinig éinne ón Roinn Oideachais, cigire ná duine ar bith chun labhairt leis na daoine, ní raibh ann ach rinneadh an socrú, tóigeadh an scoil agus tháinig gasúir ó scoileanna áirithe sa gceantar, scoileanna nach raibh, nach raibh sa nGaeltacht. Agus dála an scéil, bhí na daoine sin an-deas le déileáil leo, bhí, bhíodar sásta go leor, sásta go maith go mbeadh Gaeilge, Gaeilge ag na gasúir, go bhfoghlaimeoidís Gaeilge. Níor chuireadar in aghaidh na Gaeilge ar chor ar bith. Tháinig na scoileanna le chéile ar aon chuma agus seo ag cuimhniú ar mé féin, bhí mé ag cuimhniú ar scoil nua, an-deas dul isteach i scoil breá nua, ó scoil bhreá a bhí inti agus tá fós, tá sí go breá scoil bhreá nua teas lárnach, busanna ar fáil, ní raibh ar na gasúir siúl chuig an scoil agus i mBun na gCnoc bhí bhí cuid acu an-ghar don scoil agus cuid eile, bhuel bheidís fliuch, go drochaimsir sa ngeimhreadh, bhíodar píosa deas ón scoil ach anois bhí bus ag teacht ó theach go teach chun na gasúir a thabhairt go dtí an scoil nua tógthaí breá, glan, nua agus teas lárnach. Inti agus an bus ar fáil agus bus abhaile san uair ó na tuismitheoirí sásta go leor, go leor acu, cuid acu nach raibh, theastaigh uathu fanacht áit a rabhadar ach níl, níor bhrúadar an rud rófhada agus ní raibh duine ar bith chun tacú leo nó a rá tá sibh ag déanamh an rud ceart, ní raibh, agus bhí daoine eile, na daoine eile ag teacht ón áit lasmuigh den Ghaeltacht, ní raibh aon chúis acu le cur in aghaidh mar bhí an scoil nua sa Sraith Salach níos fearr ná na scoileanna eile a d'fhágadar, a bhíodar le fágáil, agus ní raibh aon difríocht ó thaobh teagaisc sa scoil. Ach ní raibh ceist ar bith, ní raibh caint ná ceist dá laghad faoin gcaoi a mbeadh an teagasc dos na gasúir a d'fhág an scoil sa nGaeltacht. Bhí na gasúir sin, bhí Gaeilge ón gcliabhán ag cuid acu. Now, ní raibh an oiread sin acu i gceist, ach bhí Gaeilge ón gcliabhán acu agus bhí gasúir eile ag teacht ó theaghlaigh a raibh Gaeilge ón gcliabhán, ar a laghad ag tuismitheoir amháin. Agus tá sé sin fíor, tá an scéal cineál casta, tá sé sin fíor faoin Srath Salach ní amháin Gaeltacht, tugann muid Gaeltacht Bhun na gCnoc, tá sé gar don Srath Salach. An bhfuil tú in ann é a shamhlú, a Chiarán, an ceantar ins na cnoic? Tá, tá, sea. Tá tú in ann é a shamhlú, an Ghaeltacht, bhí an Ghaeltacht, áit a bhfuil Gaeilge á labhairt faoi láthair, mar chéad teanga, níl sé sin ach dhá mhíle, b'fhéidir, ón bpríomhbhóthar, agus. ceantar, ceantar ó, cineál scoite amach ar bhealach insna cnoic bhí an Ghaeilge ann, sin an fáth gur mhair an Ghaeilge an-iargúlta. Anois i Srath Salach bhí go leor daoine a raibh Gaeilge ón gcliabhán acu agus gasúir leo ag dul chuig an scoil, i gcás amháin, ceantar Srath Salach, bhí beirt, na tuismitheoirí, an bheirt acu Gaeilge ón gcliabhán acu agus na gasúir ag teacht ón gceantar sin, ná an ceantar Srath Salach, an-ghar don bpríomhbhóthar, chuireadar na gasúir chuig an scoil nua, nua-tógthaí, agus chuir sé iontas orm gur chuireadar sin in aghaidh na Gaeilge.

Cén caighdeán a bheas ann dos na gasúir a tógadh le Gaeilge sa mbaile agus a bhí cleachtach ar a bheith ag dul chuig an scoil i mBun na gCnoc, an scoil a dúnadh i mbun a gcnoc? Ní raibh caint ar bith faoi. Just cuireadh isteach ins an scoil nua iad agus chuaigh chuile rud ar aghaidh. Béarla, Béarla a bhí i gceist. Toisc gur scoil nua iad, scoil nua bhí ar dhaoine glacadh leis an gcóras a bhí sa scoil nua, bhíodar athraithe amach ón nGaeltacht agus bhíodar curtha go dtí áit eile agus Bhí de dhíth go mbeadh orthu glacadh le rudaí ins an áit nua. Sea, ach bhí an príomhoide ar a laghad, an príomhoide a bhí sa scoil nua-tógtha anois, Sraith Salach, a bhí ann romham, díreach romham, Gaeilgeoir ó dhúchas ba ea í, á, bhí togha na Gaeilge aici, agus bhí sise ag múineadh ins an nGaeltacht i mBun na gCnoc, agus ag múineadh trí Ghaeilge. Bhí sise ag múineadh agus bhí sí fós ag múineadh, Fuair sí an post ansin mar phríomhoide i Srath Salach. Bhí sí bhí sí ag múineadh i Srath Salach ach is dóigh gur trí Bhéarla, sa scoil nua is trí Bhéarla a mhúin sí an chuid is mó ach labhair sí go leor Gaeilge leis na gasúir. Breis Rusa Bheely agus bhí cleachtadh aici ar a bheith ag múineadh trí Ghaeilge agus ar ndóigh Gaeilgeoir, Gaeilgeoir a raibh Gaeilge ón gcliabhán aici, bhí sé nádúrtha aici. Bhí Gaeilge, bhí an-Ghaeilge ag na gasúir a bhí romhamsa sa rang nuair a tháinig mé go dtí an Srath Salach. Gaeilge á labhairt aici go ginearálta agus b'fhéidir, níl fhios agam cé mhéid. cé mhéid Gaeilge a mhúin sí a mhúin sí agus í ag teagasc ach bhí bhí Gaeilge ón gcliabhán ag cuid de na gasúir sa rang, bhí go leor acu, bhí na hardranganna agam agus bhí siad tar éis athrú ón scoil sa nGaeltacht áit a raibh an teagasc trí Ghaeilge. Bhí na téarmaí acu go mór mhór i mata agus rudaí mar sin, bhí an téarmaíocht uilig acu ní raibh cleachtadh acu. a raibh cleachtadh ar a leithéid ins an scoil eile agus bhí na gasúir eile ag foghlaim. Bhí na gasúir eile ag, ag foghlaim, thuigeadar an rud agus séard a rinne mé ansin ná labhair mé, bhí sé dátheangach, bhí an teagasc dátheangach ar feadh, á, feadh tamall maith ach just, ó, chuir sé iontas, chuir sé iontas an-domhain orm an oiread Gaeilge agus an caighdeán a bhí, a bhí ag na gasúir ins an rang agus bhí na gasúir, na gasúir a raibh, cleachtadh acu a bheith ag an scoil, ar scoileanna eile a raibh Béarla, Béarla i gceannas ann. Bhíodar ag foghlaim agus bhí an Béarla in úsáid agam le go leor. Rinne mé ó chuile rud dhátheangach ar feadh i bhfad. Béarla is mó ar dtús, dóigh go dtí go bhfaca mé, go bhfuair mé amach cé chomh maith is a bhí an Ghaeilge acu. Agus freisin de réir mar a bhí mé ag cur eolais ar rud a tharla, an stair, stair na háite agus chuir sé as dom gur tharla sé sin sa nGaeltacht agus daoine, tuismitheoirí ag iarraidh a ngasúir a choinneáil, a choinneáil áit a rabhadar agus an, just an drochmheas a bhí, a thaispeáin an Roinn oideachais.

Bhuel dúinne agus de réir a chéile, de réir a chéile bhí, ó is cineál rud a chuaigh ar aghaidh ó chéim go chéim, mar a déarfá, d'fhás ins an scoil. Ní raibh aon lá inar shocraigh mé, ó, as seo amach tá mé ag dul ag déanamh, tá mé ag dul ag déanamh,

agus chuaigh an rud ar aghaidh agus Gaeilge agus Béarla agus an Ghaeilge ag goil i méid de réir a chéile agus chuile rud go breá. Ar feadh dhá bhliain ní raibh focal ar bith faoi aon rud, bhí bhí sé an-deas agus chuile dhuine sásta. Bhí tú deas séimh, tumoideachas mall orthu, tumoideachas de réir a chéile séimh. Is ea, sin é, bhuel sin é, Karen, sea, sea. agus á bhí chuile rud go breá agus ar a laghad ar feadh dhá bhliain agus ansin tháinig tháinig rang nua isteach agus bhí gasúir óga ó ó na bunranganna tháinig isteach ar rang a trí bhí ó rang bhí rang a trí ceathair cúig agus sé agam rud atá deacair in aon scoil i ndáiríre tháinig idir tháinig dream nua agus Is cuimhin liom tuismitheoir amháin a rá go mbeadh iníon léi i mo rang agus beidh sí ag goil chugat anois a dúirt sí sa bhfómhar agus ní raibh aon ghearán aici ach ó ansin tháinig an scéal, scéal, scéal na heagla. Ó sea, sular tháinig ceist na heagla seo, tháinig sise chugam, tháinig an rang nua isteach agus Níor chuir go don Mhaigh ach bhí grúpa, Fios a Tháille, nó bhí grúpa de thuismitheoirí nua nach raibh sásta, bhí cineál scanraithe go mbeadh, agus bhí mé ag úsáid go leor Béarla leo sin nuair a tháinig, do thug mé duais ar an 3, bhíodar scanraithe go mbeadh go mbeadh an Ghaeilge ródheacair agus nach raibh aon mhaith inti, agus i ndáiríre, is éard a bhí ann ná bhí, daoine, daoine nach raibh fabhrach don Ghaeilge chor ar bith. Bhíodar ag éisteacht le daoine a raibh meas acu orthu agus a raibh tionchar acu orthu a rá gur rud amú a bhí ann a bheith ag foghlaim Gaeilge agus hmm. um, ag labhairt Gaeilge agus
LFM nó daoine mar sin nó daoine

Tagann daoine ó chuile cheard den domhan anois go dtí tíortha agus a dteangacha féin acu. Na daoine ón tír seo, na hÉireannaigh a chuaigh go Sasana, féach an rud a tharla, daoine a d'fhág an Ghaeltacht, nach Béarla a bhí uathu. Má théann siad go dtí aon áit nach Béarla atá uathu, an cineál, tá cineál leagan i gConamara nuair a théann tú thar an teach dóite. Dóite, sea, sea. An bhfuil sé sin cloiste agat? Tá, tá, tá. Nuair a théann tú thar an teach dóite, Béarla atá uait. Sea. Sea, ach tóigeadh leis sin. Bhí sé sin cloiste ach an cineál meon a bhí ann agus bhí an grúpa seo, seo an chéad uair anois a chuir daoine in aghaidh na Gaeilge, grúpa, agus níor tháinigdar chugam ag cur in aghaidh na Gaeilge go díreach ach tá fhios agam go raibh an cineál sin daoine, daoine a raibh meas acu orthu ag ceapadh gur féach an rud atá ar siúl sa scoil sin, an oiread béim ar an nGaeilge agus beidh na gasúir, shíleadar nach mbeadh Béarla acu. Shíleadar nach mbeadh Béarla maith acu agus nach mbeidís in ann dul ar aghaidh go maith sa saol. Chuadar chuig an Aire Oideachais agus i gcaitheamh laethanta saoire an tsamhraidh a tharla sé agus níor dhúradar liom go rabhadar ag dul ann ar chor ar bith ag iarraidh ar an Aire rud éigin a dhéanamh. Séard a rinneadar a cheireadh ná go ndeachadar go dtí Teachta Dála ar dtús ag iarraidh comhairle a fháil agus dúirt sé sin, bhuel, téigh ag an Aire. Chuadar go Baile Átha Cliath ag an Aire Oideachais.

Tar éis dóibh a bheith ag an Aire sa bhfómhar, scríobh sí chugam a rá, níor dhúirt sí go rabhadar ag an Aire ach dúirt sí liom go raibh mé ag cur Gaeilge chun cinn rósciobtha, go raibh an rud a bhí mé ag déanamh sa scoil, go raibh sé ag tarlú ag cur Gaeilge chun cinn rósciobtha ins an scoil agus nach raibh na tuismitheoirí sásta. Now, tá an scoil, Sraith Salach, suite sa nGaeltacht. Ach má tá, tá go leor Béarla á labhairt sa gceantar, cinnte, ach mar a dúirt mé, tuismitheoirí, tuismitheoirí ag an am ag tóigiú le Gaeilge i gceantar na scoile anseo is ansiúd, agus tá sé cineál scaipthe amach daoine anseo is ansiúd lasmuigh de Ghaeltacht Bhun na gCnoc. a raibh togha na Gaeilge acu, ag tóigiú le Gaeilge, agus na gasúir, na gasúir ins an scoil chuile bhliain bhíodh Uinseann Mac Thómais a bhí ag teacht ón ó Roinn na Gaeltachta agus iad ag fáil deontas labhairt na Gaeilge, agus an deontas deich bpunt a bhí ann ag an am. Tá eolas agat faoi sin. Tá.

den Ghaeltacht a raibh Gaeilge foghlamtha acu sa scoil. Bhí an Ghaeilge foghlamtha acu is nuair a tháinig an cigire, is b'é Uinseann Mac Thómais an cigire, nuair a tháinig seisean, chuadar sin chuig scrúdú freisin agus d'éirigh leo an deich bpunt a fháil agus idir chuile shórt bhí daoine an-tsástaí ach ag an am céanna bhí dream ag cur in aghaidh na Gaeilge sa scoil agus siad na daoine céanna a fuair an deontas, fuair an deontas labhairt na Gaeilge ach Níor theastaigh uathu go mbeadh Gaeilge sa scoil nó an oiread ach an méid is lú. Bhíodar sásta go leor. Tá's agat an chaoi atá an tír. Gaeilge ar feadh tréimhse áirithe, ar feadh leathuair a chloig nó b'fhéidir, níl a fhios agam cén t-achar, léamh leabhar agus foghlaimíonn siad dánta agus scríobhann siad síos píosa, píosa áirithe a thugas an múinteoir dhóibh agus, Á, tá an caighdeán tití fiú ó bhí mé i Sraith Salach.

Níor tharla aon rud. Níor, is dóigh go raibh sé ag moladh dhom, bhí sí ag cur in iúl dhom go raibh mé ag dul ar aghaidh ró-sciobthaí, sin a bhí sa litir, ró-sciobthaí, agus nach raibh na tuismitheoirí sástaí, ach níor tharla aon rud, agus lean mé ar aghaidh ag múineadh go dátheangach agus Ní raibh, ní raibh aon rud eile ag tarlú le cur i m'aghaidh ansin. Ó, bhí cigireacht, á, bhí cigireacht á dhéanamh orm, bhíodar, bhíodar ag dul chuig an Teachta Dála ag iarraidh, ag iarraidh a chinntiú go mbeadh, go mbeadh cigireacht á dhéanamh ar céard a bhí na gasúir a fhoghlaim ins an scoil. Bhuel, bhí sin ceart go leor, bhí sin réasúnta go maith ach bhí an chigireacht á dhéanamh orm. Agus. tharla sé nach raibh mé, nach raibh mé róshásta leis an gcigire. Tháinig an cigire agus thosaigh seisean ag Béarlóireacht leo, ag, ag, An ea? so, what's your name, where do you live, agus ní raibh mé ag súil lena leithéid. Uh, Shíl mé ar a laghad go go labhródh sé Gaeilge leo mar nuair a bhí mé féin ag dul thríd an scoil i Maigh Eo áit áit nach rabh Gaeilge á labhairt bhíodh an cigire i gcónaí ag labhairt Gaeilge linne pé uair a tháinig sé is níor tháinig sé go minic agus Gaeilge ar fad leis leis an múinteoir, Gaeilge ar fad, rud nach dtarlaíonn an lá atá inniu ann, ní labhraíonn an cigire Gaeilge le daoine lasmuich den Ghaeltacht, Béarla amháin agus déanann siad sin portach fágtha leis an gcigire ná níl mé compóirteach ag labhairt Gaeilge so ní bhfuair an cigire Gaeilge ag an múinteoir ach an oiread. Ar aon chuma ní raibh, ní raibh mé sástaí leis sin agus tharla sé go raibh, ó, duine ó Raidió na Gaeltachta sa gceantar agus ó Gaeilge, ceol agus seanchas agus rudaí eile a bhí ar bun aige agus dúirt sé linn má bhíonn aon rud ag cur as daoibh i do chorp é,

an cineál bhí seisean ag iarraidh a thaispeáint gur cigire a bhí ann agus go mbeinnse faoi scrúdú, scrúdú géar agus na tuismitheoirí. Agus bhuel chuile uair a tháinig sé dúirt sé go raibh daoine ag glaoch agus ag dul ag Teachta Dála ag iarraidh air scrúdú a chur ar mo chuid oibre. So lean sé ar aghaidh agus sa deireadh bhí mé ag caint leis an INTO faoin scéal ar fad agus faoin chigireacht agus ní raibh cigireacht mar sin á dhéanamh ar mhúinteoirí eile ar chor ar bith.

tuairisc a fháil ar mo chuid oibre tugann siad mórthuairisc air, tuairisc iomlán ar mo chuid oibre ins an scoil agus go réiteodh sé sin an fhadhb dá mbeadh sé sin agam nach mbeadh ar an gcigire a bheith ag teacht chomh minic sin. Chuir mé chuir mé isteach air sin, bhí orm foirm a líonadh is a chur isteach agus rá go raibh mé ag iarraidh go mbeadh scrúdú iomlán déanta ar mo chuid oibre. Agus scríobh an cigire ar ais go hoifigiúil chugam ag cur in iúl dom cén dáta ó i bhfad roimh ré cinntí ar a laghad sé mhí, sé mhí, roimh an scrúdú, ag cur in iúl go mbeadh sé ar bun an lá áirithe seo, sa samhradh a bhí sé agam, agus thug sé neart eolais dom. Bíonn air, is dóigh go mbíonn air go hoifigiúil, orthu eolas agus seal áirithe. a thabhairt duit roimh ré le bheith réitithe. So rinne sé sin agus tháinig an lá agus bhí an scrúdú agam, scrúdaigh sé chuile rud agus bhí sé, caithfidh mé a rá go raibh sé go deas, bhí sé go deas suaimhneach an lá sin, ní raibh ach laethantaí a léirigh sé dhom go raibh, go raibh cantal air nuair a tháinig sé ach an lá sin bhí agus dúirt sé go mbeadh sé ag tabhairt toradh, toradh dhom, toradh a bhí sásúil dhom agus go raibh, go raibh sé sásta tá, go raibh sé sásta go leor an toradh sin a thabhairt dhom agus gur éirigh liom. So ina dhiaidh sin ní raibh, ní raibh, ní raibh an cigire ag teacht, ní raibh cur isteach orm, ní raibh na tuismitheoirí ag cur isteach orm. Tháinig ceist an Aifrinn ansin, bhí sagart, tháinig sagart nua chuig an áit agus arís Bun na gCnoc an Ghaeltacht, an ceantar Gaeltachta, nó tá bailte i mBun na gCnoc agus tá ainmneacha tá a fhios agat an tír seo, bhí ainmneacha ar na páirceanna na goirt na garrantaí, tá ainmneacha ar na bailte i mBun na gCnoc freisin, ach glaonn muid Bun na gCnoc ar an gceantar ginearálta sa nGaeltacht. Ach bhí sa scoil, dúnadh an scoil agus tugadh na gasúir go Sraith Salach agus bhí an scoil in úsáid mar ionad aifrinn i mBun na gCnoc. Ah ok, yeah. Dtuigeann tú? Tuigim, tuigim, sea.
Sea, agus aifreann i nGaeilge. Bhíodh aifreann i nGaeilge do na daoine sin agus aifreann eile ar an Srath Salach. Bhí am ann agus bhí bhí dhá aifreann ar an Srath Salach maidin Dé Domhnaigh agus bhí aifreann amháin i mBun na gCnoc. Bhí aifreann amháin i mBun na gCnoc, ceapaim go raibh aifreann ar an Domhnach i mBun na gCnoc freisin, uair amháin agus d'athraigh muid ansin go dtí oíche Dé Sathairn nuair a tháinig an t-athrú sin i bhfeidhm go dtí oíche Dé Sathairn. So bhí sin ceart go leor san oíche aifreann Gaeilge is bhí aifreann Gaeilge i mBun na gCnoc agus bhí dhá aifreann ar an Srath Salach ar an Domhnach agus sin bhí daoine sásta leis sin. Tháinig sagart nua ansin agus

ó níl a fhios agam, deichniúr ar a laghad in ann dul isteach in aon bhinse amháin. Sin an chaoi a raibh, bhí sé i mBun na gCnoc don Aifreann agus bhí Aifreann ann. Ar feadh blianta ó dúnadh an scoil bhí an tAifreann ann agus tháinig an sagart nua seo, agus sagart óg freisin, tháinig seisean agus dúirt sé nach raibh sé líofa i nGaeilge agus go bhfoghlaimeodh sé an Ghaeilge agus go ndéanfadh sé iarracht de réir a chéile, aifreann a léamh trí Ghaeilge ach go mbeadh orainn cur suas le Béarla go dtí sin. D'fhágamar mar sin é ar dtús agus ní raibh mórán a rabhamar in ann a dhéanamh faoi agus níor thaitin sin, ní raibh na daoine sásta, go leor daoine nach raibh sásta ach aifreann a bhí ann agus bhí an traidisiún sin dhul chuig an áit sin, chuig an aifreann agus leanadar ar aghaidh ach sa deireadh bhí sé soiléir nach raibh sé ag déanamh iarracht ar bith

Tada go léir, go léir, ach bhí liachtannaí agus ar feadh am is cuimhin liom go raibh, go raibh na bileogaí Gaeilge againn agus bhí, bhí daoine san áit ag léamh, chun beagán Gaeilge a chur leis an Aifreann, ag léamh na liachtaí i nGaeilge, ceart go leor. an dá liacht, an dá liacht a bhíonn san Aifreann bhíodar sin á léamh i nGaeilge, chun, chun, bhíomar ag iarraidh é sin a dhéanamh chun an méid Gaeilge a choinneáil san Aifreann. Tuigim. Ach lasmuigh de sin, níor úsáid an sagart Gaeilge ag an Aifreann. Agus, tharla sé oíche amháin ó, sea, sea, bhí, An ní rabhamar sástaí agus ó chuaigh mé chuige mé féin chuige agus dúirt mé go rabhamar ag súil go mbeadh Gaeilge agus nach raibh sé nach raibh aon dul chun cinn á dhéanamh chuig Aifreann Gaeilge agus gur go raibh sé ag cur isteach orainn. Ó tháinig an-fhearg air bhí sé an-mhíshástaí agus an ag an Aifreann díreach ina dhiaidh sin tar éis dom labhairt leis á tar éis an Aifrinn dúirt sé le chuile dhuine fanacht. go Chastille Bhuel lá sin agus thug sé an-íde béil á bhí an-fhearg air thug sé an-íde béil do dhaoine is a rá go raibh seisean ann mar shagart agus nach raibh sagart riamh ón gceantar ina rabhamar agus gur tháinig seisean agus go raibh daoine ag cur as go mór dhó agus eh, raibh sé ormsa. Ó chuir sé tús leis an Aifreann an oíche sin a rá go raibh sé ag ofráil an Aifrinn ar ar shon na ndaoine a d'inis bréag ar Raidió na Gaeltachta a bhí ag insint bréag ar Raidió na Gaeltachta b'in tús leis an Aifreann agus tar éis an Aifrinn ó thug sé íde béil dhúinn agus ní raibh aon ní do bhí go leor daoine ag an Aifreann an oíche sin agus ag an am sin bhí go leor daoine ag dul ag an Aifreann go rialta nach bhfuil ag dul anois go leor leor

agus is fíor sin, labhair na daoine Béarla leis, ag cuidiú leis agus ag iarraidh an saol a dhéanamh go breá réidh dhó agus gan é a chur ar a gcompord. Nach Béarla, ar seisean, a labhair sibh liom? Agus d'fhreagair mise é, dúirt mé go labhair mé Gaeilge leis, gur ní Béarla a labhair mise le, labhair mise leis tar éis an Aifrinn. Agus séard a dúirt sé, á chuir tusa scian ionam, dúirt sé liom, mar gur gur raibh mé go mór ar shon na Gaeilge agus is dóigh faoin nGaeilge a labhair mé ar Raidió na Gaeltachta a bhí sé ar an raidió agus a rá nach nach raibh mé sásta leis leis an gcaoi a raibh an tAifreann sa nGaeltacht agus go raibh an traidisiún athraithe ag an bhfear seo agus nach raibh na daoine sásta.

Bhí eochair an tí, bhí teach ar chíos agam agus bhí mé an-tráthúil go raibh a leithéid ann mar bhog na daoine isteach i dteach nua agus d'fhágadar an seanteach agamsa ar chíos. Fuair mé an eochair, bhíodh an eochair i gcónaí fágtha ag muintir an tí, na daoine go mba leo an teach. Fuair mé an eochair agus dúradar liom, bhí cruinniú sa scoil agus séard a dúradh, bhí an scéal cloiste acu, nach raibh na daoine ag dul ag cur na gasúir chugamsa. ag an scoil. agus bhain sé sin siar an-mhór asam agus bhí sé gar go leor ní raibh ann ach an deireadh seachtaine sin an scoil a bheith ag oscailt don scoilbhliain nua i dtús na seachtaine ina dhiaidh sin. Bhí seans agam ar aon chuma níl mé cinnte anois an ndeachaigh mé ag an scoil nó an ndeachaigh mé chucu le fáil amach an raibh an scéal fíor.

tar éis laethanta saoire na Samhna, b'in Meán Fómhair, tar éis laethanta saoire na Samhna cinnte, lá amháin tháinig, is dóigh maidin Dé Luain, lá amháin tháinig múinteoir príobháideach chuig an scoil. is dóigh gur tháinig sí féin chuig an scoil mar bhí veain ag dul thart ag tabhairt na gasúir chuig an scoil. Tháinig múinteoir príobháideach, sea, tháinig sí féin. Agus isteach mé, bhí seomra breise. Tá sé suimiúil gur tharla sé mar sin ó thaobh ó thaobh an fhoirgnimh de chuig an déanamh a bhí ar an scoil. Bhí bhí trí sheomra ranga ann. Bhí mise i seomra amháin, bhí cúntóir a bhí liom i seomra eile agus bhí seomra folamh. Bhíodh bhíodh níos mó gasúr ann nuair a tóigeadh an scoil ar dtús. Bhí seomra tóigeadh an scoil le trí seomra. seomra. Bhí seomra eile agus bhí am ann agus bhí, bhí, bhí rang sa seomra sin freisin ach ag, ag an bpointe seo, 1986, bhí an seomra sin folamh. So isteach leis an múinteoir príobháideach go dtí an seomra folamh agus na gasúir go ceart a bhí i mo rang go dtí sin, isteach leo chuici. Agus lean sé sin ar aghaidh, lean sé sin ar aghaidh ó an an bhliain sin, an scoilbhliain sin agus múinteoir príobháideach a bhí inti ach Dúradh go raibh sí íoctha ag na tuismitheoirí. Níor íoc an Roinn Oideachais í mar is duine príobháideach, bhí sí fostaithe go príobháideach ag na tuismitheoirí, ag an mBord Bainistíochta. Ní bhfuair sí íocaíocht ón Roinn Oideachais, cinnte, agus ní dhearna sí é gan airgead. Tháinig sise go dtí an scoil agus lean sé sin uaidh go dtí deireadh na bliana agus ag an am sin, cé go raibh sí príobháideach, bhí sí i scoil i scoil a bhain leis an Roinn Oideachais, i scoil náisiúnta mar a thugamar orthu ag an am, i mbunscoil, i mbunscoil na Roinne Oideachais, bhí teas lárnach ar fáil aici agus ag na gasúir sa scoil sin ón Roinn Oideachais agus deontas stáit faighte ag an Bord Bainistíochta chun an teas a cheannacht. Bhí busanna, busanna ag tabhairt gasúir chuici cé gur múinteoir príobháideach a bhí inti agus Más duine príobháideach ag múineadh príobháideach, ba cheart go mbeadh sí in áit phríobháideach. Busanna, íoctha ag an Roinn Oideachais chun na gasúir a thabhairt chuici agus bhí gach rud ag dul ar aghaidh mar sin. Agus ar ndóigh, teas, solas, na leithris, an clós ag na gasúir, fuair na seirbhísí go léir a bhí sa mbunscoil ar fáil ansin ins an scoil i Srath Salach. Ansin, fuaireamar amach blianta ina dhiaidh sin B'fhiú duit iarracht a fháil cláracha a fháil faoin scéal. Fuaireamar amach gur chuir an t-aturnae, an t-aturnae ginearálta, in iúl don Aire Oideachais go raibh sé sin in aghaidh an dlí. Is ea nach bhféadfaí glacadh leis sin, go raibh an Bord Bainistíochta ag déanamh breis fiosrúcháin a dhéanamh faoi sin, go raibh sé sin in aghaidh rialacha, glan in aghaidh, bhuel, nuair a deirim in aghaidh dlí, glan in aghaidh rialacha na Roinne Oideachais agus is dóigh, dlí, cinn sin an Aturnae a bhí ann. B'fhéidir go bhfuair an. an tAire Oideachais comhairle ón Ard, is dóigh gur mar sin a tharla sé, ach nach raibh sé ceadaithe agus go mbeadh orthu deireadh a chur leis go mbeadh cinnte glan. Ach lean sé air ó mhí na Samhna, ó laethanta saoire na Samhna, Deireadh Fómhair, go dtí Deireadh Fómhair 86 go dtí samhradh an scoilbhliain, go dtí Meitheamh, Meitheamh. 87. Ina dhiaidh sin, sé an réiteach ansin a fuaireadar ar an scéal idir an Roinn Oideachais agus an INTO is mó a bhí ag plé leo agus Bord Bainistíochta na scoile nó thosaigh an INTO ag iarraidh réiteach a fháil, shocraíodar gur cheart ba cheart mar réiteach nó mar réiteach sealadach nó réiteach éicint ar aon chuma, múinteoir múinteoir cáilithe, múinteoir a raibh aitheantas ag an Roinn Oideachais uirthi, múinteoir cáilithe a chur go dtí an scoil, go dtí an seomra sin, an seomra áirithe sin, áit a raibh an múinteoir príobháideach, ise chun an chun mo rangsa a mhúnadh. So bhí sin an an neamhchoitianta. Bhí an rud ar fad an-neamhchoitianta, stairiúil ar ndóigh ach ní, ní rud rómhaith é múinteoir príobháideach a bheith i scoil, i scoil na Roinne Oideachais ar feadh bliana agus ansin múinteoir cáilithe, íoctha ag an Roinn Oideachais chun mo rangsa a mhúnadh agus na daoine, na tuismitheoirí ar stailc. agus lean sé sin ar aghaidh ó 87 go dtí gur dúnadh an scoil. Dúnadh an scoil i 91, so sin ceithre bliana a bhí sí ag múnadh, mhúin sí mo ranganna ceithre bliana agus nuair a bhí sise ann, ní raibh caint ar bith ar gasúir a chur chugam mar bhí múinteoir eile chun na gasúir mo rangsa a ní mo chuid gasúir féin ach mo rangsa a mhúnadh. Bhí sise ann agus lean sí ar aghaidh, bhí post aici

Níor tógadh sa nGaeltacht í ach bhí múinteoireacht aici a raibh an-eolas ar an nGaeilge agus bhí Gaeilge mhaith aici agus bhí sí sách cumasach chun ranganna a mhúnadh trí Ghaeilge agus d'fhiafraigh mé di ar an raibh sí ag goil a múnadh trí Ghaeilge agus ní raibh sí sásta freagra díreach a thabhairt dhom mbeidh mé ag múineadh ar bith go mbeadh sí ag múineadh ceoil ach ní ní ceol a bhí i gceist ach teanga so Béarla. Mhúin sí sí trí Bhéarla agus ar ndóigh mhúin sí roinnt Gaeilge dhóibh mar mar a ndéantar ins na ins na bunscoileanna. Mhúin sí mhúin siad agus D'fhan sise ann is bhí sí fágtha agus nuair ansin dúnadh an scoil. Sa deireadh shocraigh an Roinn Oideachais go nach bhfágfaí ise ann a thuilleadh. D'éirigh cúntóir eile, an cúntóir eile a bhí sa scoil nuair a chuaigh mise go dtí an scoil, d'éirigh sise as. Fuair sí pinsean luath, tháinig sí amach ar phinsean luath, d'éirigh sí as uilig agus d'imigh sise agus bhí ceist ansin céard a dhéanfadh na tuismitheoirí leis na gasúir a bhí ag dul chuici. Agus ní raibh an Roinn Oideachais sásta í ansin an múinteoir áitiúil eile a raibh mo rangsa aici a fhágáil níos faide. So is dóigh go bhfuair sise, bhí painéal i gceist, go bhfuair sise post ar an bpainéal d'éirigh, bhí beirt liomsa sa scoil ag an am sin, bhí mé féin i seomra folamh, bhí an cúntóir a bhí ann nuair a tháinig mé go dtí an scoil, bhí sise ag goil ag éirí as, bhí an duine breise a tháinig isteach sa bhreis, bhí sí ag éirí faiteach go mbeadh uirthi imeacht agus fuair sise post ar an bpainéil.

iad a thabhairt go dtí an Clochán, rud a rud a bhí déanta acu sular dúnadh an scoil agus is go dtí an Clochán a thugadar leo iad agus bhíodar in ann duine a fháil chun aire a thabhairt dóibh is dóigh sa gClochán go dtí go raibh siad féin le teacht abhaile sa tráthnóna. Shocraigh na tuismitheoirí roinnt acu na gasúir a chur go dtí go dtí scoileanna sa gceantar a bhí níos faide uathu ón Sraith Salach ach, toisc gur dhún an Roinn Oideachais an scoil i Sraith Salach, bhí iachall orthu, de réir dlí, toisc go bhfuil bunoideachas riachtanach, bhí iachall orthu deis a thabhairt dhóibh oideachas a chur ar fáil saor in aisce dhóibh agus cuireadh na busannaí ar fáil agus bhí taisteal, bhí turas níos faide le déanamh ag go leor, go leor acu taobh amuigh den cheantar go dtí scoileanna a bhí píosa fada achar maith níos faide ná an Sraith Salach uathu ach sin a tharla. D'imigh go leor, d'imigh cuid acu soir i dtreo i dtreo an chrosbhóthair sin ag an Teach Dóite agus chuaigh cuid eile acu go dtí scoil eile i dtreo Chárna ach ní Cárna, Caiseal, ar chuala tú faoi Chaiseal?

cineál córas a bhí acu, múinteoir a bhí i mo áit ionas go mbeadh na daoine in ann a theacht ar shocrú. Agus rinneadh iarrachtaí. Rinneadh go leor iarrachtaí idir easpag, ard-easpag Thuama ag an am a tócáil sí, beannacht Dé leis an Dr Ó Casaide, idir eisean agus cuireadh idirghabhálaí isteach agus bhí Conradh na Gaeilge taobh thiar dhó sin, idirghabhálaí a cheapadh chun theacht ar shocrú. agus is beag nár tháinigeadar ar shocrú. Bhí am amháin agus shíleamar go raibh, go raibh, go raibh, le teacht ar, ar shocrú. Is an chéad rud eile, nó gur tháinig an tuismitheoirí isteach arís agus dúradar, no, nach raibh, ní raibh ag goil ag cur, mar bhí sé i gceist go mbeadh roinnt gasúir de réir a chéile ag teacht chugam. Ach sa deireadh, Níor ghlacadar le réiteach cuireadh roinnt, roinnt ehm, tuairimí éagsúla os a gcomhair, iarrachtaí, iarrachtaí a theacht ar, rinneadh go leor iarrachtaí a theacht ar, ar shocrú agus tháinig an, an tArdeaspag chun labhairt leo, bhí cruinniú sa scoil, bhí seisean, bhí seisean ag iarraidh agus ghuigh sé orm gur thuig sé féin chomh maith, agus bhí sé go mór ag iarraidh agus bhí altanna sa bpáipéar faoi, faoin rud a dúirt sé gur, ba cheart go mbeadh ehm, oideachas nach mbeadh easaontas go mbeadh gasúir sásta, áit a raibh oideachas i gceist, gur suaimhneas go mbeadh suaimhneas i gceantar mar sin agus daoine ag tabhairt aghaidh ar an saol agus seachas achrann, seachas achrann agus go mór a d'iarr agus mhol sé dhóibh ag an gcruinniú a theacht ar shocrú éigin agus gur ar mhaithe leo féin agus leis an gceantar é agus.

i gceist ar chor ar bith, nach mbeadh aon deacracht acu leis sin agus mar cineál comhréiteach, go mbeadh na téacsleabhair i mBéarla acu agus go mbeinn ag úsáid Gaeilge mar theanga, cineál theanga labhartha ag an rang agus ag míniú rudaí trí Ghaeilge agus ag labhairt go ginearálta leis an rang trí Ghaeilge agus go bhféadfaidís na téacsleabhair agus go mbeadh comhtheangachas. go mór mhór leis na gasúir óga rang a trí a bhí ag teacht chugam ach is sa scoil bhíodh rang a sé ag an tús bhíodh rang a sé an rang a sé sin a d'fhág an scoil Gaelach i mBun an Chnoic bhíodar a rá ní gá duit é rá i mBéarla tuigeann muid tuigeann muid tá fhios againn tuigeann muid é bhíodar a rá sin dom agus just bhí sé an-deas agus ní raibh mé súil leis nuair a chuaigh mé ann mar mar phríomhoide nuair a fuair mé an post ní raibh mé súil le fadhb an Ghaeilge mar sin ar chor ar bith. Ach ar aon chuma, cuireadh chuile rud bun os cionn sa deireadh agus faraor dúnadh an scoil. Ach sin é, Kieran, agus má theastaíonn duit.
Bhí na tuismitheoirí an-cheanndána, nach raibh? Ní raibh siad, bhí siad cineál stubbornáilte, ní raibh siad ag iarraidh aon chomhréiteach a aimsiú nó aon rud.
Cé hiad sin, na tuismitheoirí an ea? Sea, ní hé a theastaigh uathu, teacht ar chomhréiteach, bhí siad ag iarraidh an aonteangachas seachas an dátheangachas. Á, bhuel, just tá, tá, de Bhéarla. Sin é go díreach é. Níor, níor, réiteach uathu. Is fíor é a Sheáin, níor theastaigh réiteach uathu, sin é. Ná, ní rabhadar sásta agus ní rabhadar ag dul ag an am sin ag glacadh le, le, le réiteach nó le comhréiteach ar, ar chor ar bith. Séard a theastaigh uathu, ná, níor, níor, ní rabhadar sásta leis an nGaeilge, bhíodar ag iarraidh, bhí sé socraithe acu go gcuirfí mise as an scoil agus go mbeadh múinteoir eile, sílim, an tríú, bhí sé ráite ag an am freisin, agus, is furasta a thuiscint gur fíor é go rabhadar ag iarraidh go dtiocfadh an múinteoir breise sin a bhí íoctha ag an Roinn Oideachais, an múinteoir a bhí cáilithe go hoifigiúil, go dtiocfadh sin i m'áit agus go mbeadh sise mar phríomhoide ins an scoil agus go mbeinnse imithe as an áit. Bhíodar ag iarraidh orm a dhul áit ar bith, ba chuma leo, ach go ngabhfainnse as an áit agus go ngabhfadh an múinteoir eile, an múinteoir eile a mhúineadh mo rang, go mbeadh sise mar phríomhoide sa scoil.
agus céard a cheap na páistí faoi sin caithfidh go raibh sé cineál aisteach dos na páistí go raibh ó bhí na páistí bhí na gasúir bhí mo rang bhíodar bhíodar sásta go leor leis go raibh ach caithfidh gasúir glacadh le rudaí atá a dtuismitheoirí ag iarraidh a dhéanamh agus leanadar ar aghaidh go dtí go dtí an múinteoir eile ins an rang eile agus sa gclós nuair a bhídís sa rang bhí orm súil a choinneáil orthu chun a chinntiú nach dtarlódh timpist nó rud ar bith ag am lóin. Bhí mé ní raibh mé in a measc bhí mé ag faire orthu agus ag siúl thart ag chuile lá sa gclós ach ní raibh ní raibh ní raibh mórán sin bainte acu liom. Bhíodar cuid acu dána go leor. tharla rudaí mar sin freisin ach ar an gcuid is mó just bhíodar ag spraoi sa gclós agus ag goil isteach ag an múinteoir eile agus ag goil abhaile thiocfadh an bus ag ag pointe ama ní rabhadar i bhfad ní rabhadar i bhfad sa gclós sa tráthnóna mar bhíodh an bus ann agus d'imíodar leo abhaile. Spéisiúil, spéisiúil. Sea, bhí cuid acu a bhíodh fágtha agus Just bhí sé, bhí sé cineál deacair mar ní raibh an bus in ann iad uilig a thabhairt. Bhí bus, bhíodar ag teacht as, as ceantar, ceantar a bhí scaipthe go maith agus as treo na, cuid acu as treo an Chlocháin, cuid eile as treo, as treo an Chrosbhóthair agus cuid as Bun na gCnoc agus ní raibh an bus ag gol, ní raibh na gasúir ag gol ar, isteach ar an mbus le chéile ag aon am. Bhí cuid acu, bhí cuid acu ag imeacht sular, agus cuid acu fágtha i gclós na scoile, go dtiocfadh an bus ar ais arís.

Gaelscoileanna tacú leat a Ó bhí, bhí, bhí, ar chuile bhealach a d'fhéadfaidís, ó tacaíocht ar chuile bhealach ach just lean an príomhfhadhb na gasúir, nuair nach raibh na gasúir sa rang, Ní raibh aon rud agus d'fhág sé sin an chumhacht ag na tuismitheoirí agus arís bhí cineál comhairleoirí, daoine ag caint leo, dúirt, Ó, is agaibhse, is agaibhse atá an chumhacht, is in bhur lámha atá sé agus ag cur just os a gcomhair nuair nach bhfuil sibhse sásta na gasúir a chur ag an scoil. Níl aon rud gur féidir le duine ar bith eile a dhéanamh faoi. Agus d'fhág sé sin, d'fhág sé sin iad gur shíleadar go mbeadh, ó shíleadar go mbeadh, go mbeadh bua iomlán acu agus nach mbeadh deacracht dá laghad acu leis, gur, eh, go bhféadfaidís gasúir a chur chugam nó iad a choinneáil uaim agus go, ó shíleadar, shíleadar go mbeidís in ann an múinteoir sin a fháil, ní dóigh liom go rabhadar ag súil go, go ndúnfaí an scoil. Shíleadar go mbeadh, go mbeadh go raibh an lámh in uachtar acu is go mbainfidís amach an rud a bhí uathu gan stró ar bith go go gcuirfeadh an Roinn an an múinteoir eile sin i gceannas ar an scoil agus nach mbeadh nach mbeadh caint ar bith faoi nó go go réiteodh sé sin an rud go hiomlán dóibh.
Rinne sí cineál botún ansin, is dócha, mar gur dúnadh an scoil ansin. Chailleadar amach mar tá. Chailleadar as, sea. Sea, chailleadar amach. Tá an scoil in úsáid mar cineál réamh, ranganna réamhscolaíochta, naíonra, cineál naíonra, cinnte Rud atá go maith ar a laghad, tá sí in úsáid agus tá tá teas ag coinneáil ionas nach dtitfidh dtitfidh sí as a chéile, foirgneamh atá nua agus go breá agus le haghaidh cruinnithe is dóigh cruinniú anois is arís ach amuigh in áit mar sin ní bhíonn an oiread sin cruinnithe. Bhain an Roinn Oideachais úsáid an-mhaith as, bhain Ollscoil na Gaillimhe úsáid an-mhaith as, chuireadar ranganna ar fáil san oíche, ranganna oideachais breise agus agus deis do dhaoine ullmhúchán a dhéanamh chun céim a bhaint amach, rud a bhí go hiontach. rud a bheadh go hiontach fiú dá mbeadh an scoil in úsáid, in úsáid i gcaitheamh an lae, sa ngnáthbhealach. Ach bhí sé sin ar bun sa scoil ar feadh bliain nó dhó ach níl anois. Ní, ó, níl le fada. Bliain nó dhó tar éis don scoil dúnadh. Ach tá, tá an scoil an-fhada as Gaillimh agus bheadh costas i gceist ag cur daoine amach ann agus mar sin níl, níl sé ag feidhmiú. Ach ag feidhmiú mar chineál, cineál naíonra. Ó tá thuas os comhair dorais na scoile anois, tá ionad, ionad pobail an Mháma atá curtha suas ann, is coinnithe mar ionad, ionad pobail. Beidh seo, beidh seo. Sea, Kerron, an bhfágfaimid é mar sin inniu? Sea, cinnte, yeah, bhfuil tú an-léargas ansin ar.

Sea, á, bhíodar go maith, bhí, scríobhadar chugam agus, á, just, bhí an-mheas agam ar an eagraíocht agus ní raibh mórán a d'fhéadfaidís a dhéanamh ag an am ach a rá go raibh, go raibh tacaíocht, pé rud a d'fhéadfaidís a dhéanamh, go rabhadar sásta é a dhéanamh ar mo shon.

Sea, sea. sa scoil ach ní bheadh murach go raibh an scoil suite sa nGaeltacht agus sin rud, ó, sin rud a fuair mé amach ón tús, scríobh mé chuig an Roinn Oideachais, chuig Roinn na Gael, Roinn an, Roinn na Gaeltachta, sea, chun a bheith cinnte faoi agus bhí, agus, sé an trua é agus cineál is cineál míthuiscint ar an tábhacht a bhaineas le teangachaí agus ar an gcaoi go nach gcaillfidh tú an Béarla má fhoghlaimíonn tú teanga eile. Sin sin is cineál cineál meon agus sé agus bhí an gcuid is mó comhairleoirí, daoine, daoine, daoine a cheap nach raibh aon mhaith sa nGaeilge. Nuair a bhí daoine mar sin ann agus cineál an, an taithí a bhí ag daoine mar a dúirt mé daoine a d'fhágadh ag an am ní raibh postannaí, ní raibh obair le fáil.

gar don teorainn agus fiú thar an teorainn, idir an Gleann cinnte, cinnte sna bailte ar fud na tíre, bhí Gaelscoileanna á mbunú agus daoine ag iarraidh a gcuid gasúir a chur chuig Gaelscoileanna. Ceist agam a Kerron faoi Gaelscoileanna. Bhfuil, bhfuil siad, níl mórán caint fúthu, ní chloisim mórán fúthu. Bhfuil, bhfuil an, an fás sin faoi Gaelscoileanna ag dul ar aghaidh nó bhfuil sé tite siar nó Tá sé tite siar, tá sé cineál maolaithe anois ó, le, ceithre nó cúig bliana anuas, ó 2018 nuair a chuir an Roinn, rialacha nua isteach, cineál deineann sé níos deacair do thuismitheoirí na scoileanna a bhunú. Tá sé níos deacair anois scoil a bhunú, an bhfuil? tá, tá. Tá. Ach seachas sin, an dóigh leat go bhfuil an suim céanna ag daoine i nGaeloideachas Creidim go bhfuil. Bhuel, léiríonn na pobalbhreitheanna, na suirbhéanna is chuile shórt go bhfuil thart ar 25 fán gcéad go 50 fán gcéad a chuirfeadh a bpáistí go Gaelscoileanna sea. 25 go dtí 50 as an 100 a bheadh sásta.
Sea. Sea, tá sin go maith. Céard a cheapann tú faoin bhfigiúr?
Déarfainn gur fíor an rud é ach dar ndóigh is an cheist ná an soláthar. Níl ach 8% ag fáil an cineál ceart sin i láthair na huaire so tá bearna, tá bearna ollmhór, nach bhfuil? 5% atá ag fáil, ag fáil an cead, an é sin é? Sea, sea, sea.

seo.
Áit a mbíonn siad ag éirí, cineál, ní thuigeann siad gur mionlach atá á iarraidh agus tá an cineál comórtais seo dos na ceantair nua-fhorbartha, bíonn an scoil leis an líon is mó tuismitheoirí faigheann siad an scoil agus fágtar an Ghaelscoil ansin ar an ngannchuid.
Hm. Sea, agus is dóigh nach gcuideoidh na daoine atá ag tacaíní orthu féin, atá an lucht na daoine ón Úcráin, Béarla atá uathu sin agus.
B'fhéidir, sea, sea. Bhuel, tá cúpla.
Tá fadhbanna ag baint leis sin freisin, go mórmhór i gceantar Gaeltachta, cuir i gcás i gCiarraí.

Má chuimhníonn siad ar an Fhrainc nó ar an nGearmáin, níl, níl, níl an Aire Education nó an Roinn Education sna tíortha sin, níl siad ag dul, ag athrú an teanga díreach toisc gur, go bhfuil daoine ag teacht isteach ag obair ar Google. Tá tá deacracht ag baint leis cinnte ach agus ní rud é a bheidh thart taobh istigh de bhliain ach an oiread cinnte agus foghlaimeoidh siad ar bhealach eile, feicfidh daoine feicfidh daoine go bhfuil dream ann nach bhfuil Béarla acu agus go bhfuil teangacha eile, go bhfuil teangacha eile ann agus foghlaimeoidh, an dá rud é ann, an Úcráinis, foghlaimeoidh siad an Ghaeilge, cinnte, ach thuigfinn go bhfuil Béarla tábhachtach dóibh. Sea, gan dabht. Sea, cothaíonn sé a chuid deacrachtaí féin. Ag ceann, fágfaidh mé slán agat.